ndidataya moyo wanga chifukwa cha iwe lero wakanika kundichitira umboni dzina la atate ndi la mwana ndi la mzimu woyera amen chaulere cha ambuye athu yesu khristu chifundo cha mulungu atate komanso mphatso za mulungu mzimu woyera zikhale nanu abale pano ndi pa word made flesh pamene timamva mawu a mulungu amatiyankhula komanso cholinga chimakhala chonena kuti zimene mulungu ayankhula nafe mawa zitithandize pamene tikupanga ziganizo zathu lero tikukambirana pamutu wonena kuti ndidataya moyo wanga chifukwa cha iwe kodi lero iweyo wakanika kundichitira umboni ndipo mawu athu tiyatenga kuchokera pa luka chapter cha 22 ndime ya 55 mpakana ndime ya 61 Anthu aja anamugwira Yesu napita naye ku nyumba ya mkulu wa ansembe onse. Petro ankawasatira chapatali. Iwo adasonkha moto mkati mwa bwalo la nyumbayo, nakhala pansi pamodzi. Petro nayenso anakakhala pakati pawo. Mtsikana wina wantchito anamuona atakhala nawo pamotopo. Anamuyang'anitsitsa nati, Awansotu anali naye. Koma Petro anakana, adati, Mayi iwe, sindimdziwa ameneyu. Patapita kanthawi pang'ono, munthu wina pomuona adati, Akulu inu, ndinunso mmodzi mwa iwo aja. Koma Petro adati, Munthu iwe, ai, ndithu sindine. Patapita ngati ora limodzi, munthu winanso adanenetsa kuti, Ndithudi, akulu awanso anali naye. pakuti ndi aku galileya koma petro adati munthu iwe sindikudziwa zimene ukunenazi ndipo pompo akulankhulabe tambala adalira ambuye anacheuka nayang'ana petro pamenepo petro anakumbukira mawu aja amene ambuye adamuuza kuti lero lomwe lino tambala asanalire ukhala utandikana katatu. Pamenepo anatuluka nakalira kwambiri chifukwa cha chisoni chachikulu. Mthenga wa Ambuye Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale, kunja kuno Mulungu amazionera. Inuyo mukudziwa kuti ifeyo kothawira kwathu ndi Mulungu. kaya timathawirako kuti tikabisale kaya timathawirako kuti tikalandire chithandizo kaya timathawirako kuti tikamulalatire kuti watikhumudwisa kuli zambiri zolephereka kunja kuno zimene kwa ife amene timakhulupirira mulungu potosana zala chala china chimanka kwa mulungu yemweyo kuti sanatithandize kuli moyo olephereka kunja kuno munthu kulephera kuyendesa ndi kuongolera moyo wake omwe mowa ukumusambula fodya akunyosola mapapo ake dyera likumuthawisira azinzake moyo nkumachita kuoneka kuti apatu moyowu ukukanika kuli mabanja olephereka kunja kuno anthu awiri kukanika kuti alongosole banja lawo liziyenda mu laini kuli mipingo yolephereka kunja kuno khanso yonse ndi mbusa wawo kaya ndi wansembe wawo kukanika kuti abweretse dongosolo m'malo mwake kuli maiko olephereka kunja kuno purezidenti ndi kabineti yake yonse kukanika kuchiongolera chinthu chija kuti anthu azitha kunyadira kuti dzikoli ndi lawo ndipo dzikoli ndi ili kumalinyadira kuti ndi lathu zinthu zolephereka zikamakanika chonchi nthawi zina timamuloza mulungu ambuye ndinapemphera ambuye munali kwani mmene zimachitikira ambuye bwanji simunandilese timafuna tizimuloza chala mulungu amene lero ndati inu ndi ine tiyang'ane chinthu chimodzi chofunika chimene chikutenga nawo mbali kwambiri pa kulephereka kwa zinthu m'moyo mwathu. Chimenecho ndi chani? Kukanika kushomola. Kukanika kushomola. Kukanika kumalizitsa chipulumutso. Kuopa kufa ngati Yesu mbuye wanu. Komano, chimene inu ndi ine tikuyenera kukumbukira ndi chakuti moyo wathu ndi moyo umene umayenda mu pangano. Timathamangira kwa Mulungu chifukwa choona kuti pali pangano pakati pa ife ndi Iyeyo. Timapita kwa Mulungu chifukwa pali ubale pakati pa ife ndi Iyeyo. Koma ndati tikumbutsane kuti panganoli limakhala ndi magawo awiri. Gawo amene apa tikunena kuti ndi mulungu ndi gawo la iweyo gawo la ifeyo mu mgwirizano umenewu ngati mbali imodzi ikanika kukwaniritsa mbali yake zinthu sizimayenda bwino sizimayenda bwino mu chipangano chimenechi pamasowa nthawi zonse woti ayambise chifukwa awiri nonse mukangoyamba nthawi imodzi Pamasowa nthawi zonse oti atenge mbali yaikulu yoyambitsa. Komano ameneyu akakwaniritsa mbali yake, winawe nawenso ukuyenera kulimba mtima kuti upange mbali yako. Pa ubale wathu ndi Mulungu, iyeyo ndi amene amayambapo. Mukatenga 1 Yohane 4 ndime ya 19, akunena kuti. ife timamukonda mulungu chifukwa ndi iye amene anayamba kutikonda mukatenga yohane 15 ndime ya 16 ambuye akunena kuti sindinutu munandisankha ine ayi koma ndi ine ndinakusankhani kutisimikizira kuti iyeyo ndi amene anayamba kutisankha iyeyo ndi amene akusogola kutikonda iye ndi amene anasogola kuzipereka iye ndi amene anasogola kuziyiwala iye ndi amene anasogola kulepa ndipo iyeyo ndi amene anasogola kufa mu pangano lathu limeneli pamapezeka anthu amene ifenso tikapangana nawo pangano kaya ndi amuna ako kaya ndi akazi ako kaya ndi abwana ako kaya ndi anzako kuli anthu opasa chidwi amene amalolera kuti iwowo asogole kusenza zolemerazo amalolera kuti iwo asogole kulepa amalolera kuti iwo asogole kusogoza ubwino wa iweyo anthu ngati amenewa mukapeza mu mgwirizano mayenera kutamanda mulungu chifukwa chonena kuti ali ndi mtima wolepa ngati wa yesu khristu mbuye wawo Ambuye Yesu anamusankha Petro. Ambuye Yesu anamuthandiza Petro kugwira nsomba zambirimbiri nthawi ijayi. Ambuye Yesu anamphunzitsa Petro. Anamtenga malo osiyanasiyana kuphiri, pa nyanja kuti kuti aone zimene iye akupanga. ndipo anamuuza kuti ndasambisa mapazi anu nthawi imene ankasambisa ophunzira ake mapazi ndasambisa mapazi anu ndakupasani chisanzo kuti nanunso mukamasala muzipanga zomwezo yohane 13 ndime ya 15 ndasogola ine koma ndasogola ncholinga chonena kuti inuyo mutengere chisanzo nanunso mpange zomwezo chifukwa uwu ndi mgwirizano akuti ine amene ndili mphunzitsi wanu ndasambisa mapazi anu musaone ngati kuti popanga zimenezi ndine opusa aa inunso mupange zomwezo mukwaniritse mbali yanu ine ndapanga mbali yanga ndimmene pangano lathu limakhalira ndi ambuye athu yesu khristu sopano chimamvesa chisoni mulungu akapanga mbali yake Nthawi ikakwanano yoti ife tipange mbali yathu nde timayamba kuzembazemba, timayamba kuwiringula, timachuluka ma excuse nde timalephera. Kuchuluka ma tchuzi. Oyamba wayambisa, ife kwathu ndi kungoshomola, kumalizisa. koma we frustrate the efforts of the other person pakukanika kungomalizisa zimene iye anayambisa pakungombwezera ulemu wake chikondi chimene iye anaonesa ife pakungombwezera timakanika pakukanika kungobwezera ulemu kumene ulemu uja wachokera Mawu amene tawerenga aja, Yesu akukwaniritsa mbali yake ya pangano. Akupita kokaphedwa. Petro akutsatira. Very good. Akuyenera kutsatira Iye amene anamkonda. Komano ali panjira, kaya ndi mantha anamugwira, zinakanika kuti Petro apitirire. Ndiye akutani tsopano? Akuti akukhota pa moto m'nyumba ya adani a Yesu. Wapeza adani a Yesu akoleza moto pena pake akuwotha, iye akukhota pamene paja nkukakhala pakati pawo. Baibulo likuchita kunena kuti Petro anakakhala pakati pawo nkumamvetsera kam'bebe ka moto uja. Petro, Petro wakakhala nawo pakati pa adani a Mbuye wake. pakati pa adani amene anampereka mnzake wapamtima pakati pa anthu amene anali ndi chidani choopsa ndi mnzake amene iye amantchula kuti uyuyu timakondana wapamtima wake watambasula manja ake akumvetserera kambebe ka moto Mulungu satopa. Akumupasa Petrono mpata woti ashomole. Akumupasa mpata woti anchitire umboni. Ndiye kukubwera ka msungwana ndi kumuyang'anisisa ndi kumukweza ndi kumusisa ndikuzanena kuti awa anali naye munthu uja Petro ndikukana iwe sindikuziziwa zimenezo. Akuti sipanapite nthawi ndi kubwera wina, komatu awa, awa anali nawo. Petro, ndikukana! Munthu iwe, sindikuzidziwa. Ndi kudzadutsa wani awala, ndi kudzabwera munthu wina, komatu mkulu uyu ndi waku Galileya konko, ameneyi anali nawo. Petro kunena kuti, Munthu iwe, cheke, cheke, thwa, ineyo sindikumdziwa ameneyi. Hmm! Petro wakana. Wakana! Tambala ndi kudzalira. ambuye yesu ndikudzamcheukira petro diso la munthu okaphedwa lamtembenukira osalayo diso la munthu okaphedwa lamtembenukira petro diso la mnzake amene akupita kukaphedwa lamtembenukira petro monga mnzake Kodi likupereka uthenga woti chani? Akuti Yesu anatembenuka diso lokhalo! Likumfunsa Petro, Iwe, ine ndataya moyo wanga chifukwa cha iwe. Koma zoona iweyo lero ukukanika kundichitira umboni? Zoona ukukanika kundichitira umboni? Abale anzanga, ndafuna kuti mawu amenewa atilozere ife tonse kuti zinthu zikukanika osati chifukwa cha Mulungu ayi, koma chifukwa cha ife eni kukanika kumalizitsa pamene Mulungu watiyambira. Ife eni kukaniza, kukanika kumalizitsa pamene ena atiyambira. zinthu zikukanika chifukwa pamene makolo athu, pamene anthu ena, pamene Mulungu atimenyera nkhondo, namenyana ndi adani athu, ndikutisiyira kuti tamalizisa tashomola undichitire umboni kuti izizi sikuti ndikungozipangira iyayi ndikupangira iwenso mwinako kugwirizana nazo, ife mmalo momalizisa timaopa, timaopa njoka yakufafa. nkumakayikupizira njoka yakufafa kenako idzukepo ndi kumatilumanso ife amene iwe nakusiyira kuti ungoshomola nakusiyira kuti ungomalizisa wakapezekanso kokuja wakayidzutsapo njoka ija hmm. inuyo taonani mmene anthu anatimenyerera ufulu mdziko muno achina john chilembwe kulimbana ndi azungu achina kamuzu banda kulimbana ndi azungu achina bakili muluzi kulimbana ndi nkhanza kuti kubwere matipate mabishopu athu kulemba kalata ndi kuika moyo wawo pachiswe panjanji nkhondo zija zamenyedwa ife a m'bado uno mbali yathu ndi chani kuwachitira umboni amene aja kuwachitira umboni makolo athu aja kuti chimene amamenyera nkhondo chija amapangira ife ndipo ifeyo sitizalola kuti chimene chija tichiluze ntchito yathu ndikushomola kumalizisa ndikuyima poyera kuti zikapanga makolo athu zija nzomwenso ife tikuyimirira lero koma abale anzanga chikuchitika ndi chani mantha mantha. M'malo mowachitira umboni, monga Petro uja, nafenso takhota. Takhota. Takhotera pa, kwa adani, kukhotera kwa adani konko ndi kumakaotha nawo moto. Okugwirani ukapolo aja mwaona kuti akoleza moto, lero mwakhotera pompo pamotopo ndi kumakadya nawo. mwakhotera pompo kumakadya nawo aja anamanga mpulumusi wanu aja aubusa moto wa makobiri uli lawilawilawilawi lero inuyo mukupita kukazikukunyiza pompo mwamuyiwala kale mbuye wanu amene mumayenera kuti munchitire umboni nkhani yake ati kuopa kusauka kuopa kuzunzidwa kuopa kuluza bizinesi ambuye akutembenukireni iwe ine ndapereka moyo wanga chifukwa cha iwe zona ukukanika kundichitira umboni ndakuyambira ntchitoyi kwakusiyira ineku nkochepa zona ukukanika kungoshomola uku ndiye kusandusa achabe madalitso amene mulungu anatipasa 2 akorinto 6 ndime ya 1 madalitso owalandiralandira kuwasandusa achabe mwalephera kushomola wokuferani uja anakuferani chabe dziko lathu sitilikondayi tasogoza tokha maubwino athu dziko lathu limatifera pakutipasa zosowa zathu koma ife tikukanika kulifera dzikolo pakusalimba mtima ndi kulichitira umboni dzikolo pamaso pa anthu oliwononga ndapereka moyo wanga chifukwa cha iwe ukukanika ndithu kundichitira umboni Inuyo tengani chitsanzo cha mwana amene makolo ake amuchocholera mphanje, kumugonjetsera adani ake onse. Kumuuza anthu amenewa sangakuthandize kumbali yako ya sukulu kapena kukutukula mwanjira ina iliyonse. Ndikuwauzanso anzake oipa aja, achabechabe aja kuti, Pakhomo panga pano musadzaonekepo, nsadzakuoneni. Mwana wanga mukumusokoneza, mukumusocheresa, mwamphunzitsa mowa, ndisazakuoneni mukuyenda naye anthu ajadi ndikuopa ndikukakhala kuja. Mbali yaikulu makolo aja apanga. Wasalano ndi iweyo mwiniwake ushomole, umalizise. Susowa kuvutikanso aa chifukwa ungowauza anzako aja kuti akuluakulu mwamvatu nokha makolo aja mmene akwiyira ndi mmene zilili muja ineyo aa sindingathenso kuyenda nanu. Sizikuvuta kumalizitsa chifukwa choona kuti makolo aja apanga kale kwakukulu iweyo ungowachitira umboni makolo ako aja ukatero lako tsogolo ndi lowala. komano chimachitika ndi chani mpeza kuti mwana uja akuwazemba makolo aja ndipo monga petro akukaotha nayenso pamene adani ake aja akoleza moto ndipo wachita kuutangasira moto uja mwendo wina uli uko wina uli kuja wina kubwera eti eti afana ali apawa eti makolo amene aja akuti sazayende nawonso oyankha ndikukhala ndani iweyo ah osamamvera amene aja amene aja akalamba ndi azigogo amene aja awo osamamvera iyaye akale ambiri zakale amene aja ukukanika kuwachitira umboni makolo ako pa nkhani imene akumenyera ufulu ndipo kunangosala kochepa kuti iwe umalizise ukhale pa mtendere ukuopa chani aa nanga ndizicheza ndi ndani ndikaanyoza anzangawa nanga kodi ndizakhala ndekha mmuzi muno walephera kushomola walephera kuwachitira umboni iwo amene adaika moyo wawo pa njanji kuti olo adane ndi anzako aja bola akupulumuse iweyo lero iwe wemwe walepheresa plan yawo ndafuna uone kuti akukutembenukira monga anatembenukira ambuye yesu uja akukutembenukira monga mmene yesu anamtembenukira petro mwana iwe ndapereka moyo wanga chifukwa cha iwe kodi iwe wakanika kundichitira umboni pa zimene ine ndimakumenyerera zija olo tengani chisanzo china munthu uli ndi mwamuna amene akufuna kumanga nawe ukwati koma akwanu sakufuna akwache sakufuna makolo onse sakufuna mwina mwasiyana kuti kwina nkolemera kwina nkosauka mwamuna uja ndiye akukuuza kuti aise limba mtima takondana ndife ndiye akusogola ndiye uja kukupasa chisanzo ndikulolera kudana ndi akwawo ine mkazi amene uja ndimutenga kenaka akwanu podana naye mamuna uja ndikumtenga ndikukammangitsa uyu mumsunge sitikufuna kuti akwatire mwana wathu mzako uja anaonesa chikondi adalolera kudana ndi akwawo lero wasala ndiwe kuti umchitire umboni utatongowauza akwanu aja kuti uyu ndi mwamuna wanga utangoti uwauze kuti zipanga inuzi ine mulibemo utangoti iwe wayamba kutenga chakudya kumakampasa kundende konkuja basi tu nkhaniyo ndiye kuti waimaliza washomola mutengana koma chimachitika nchani mpeza kuti mzimayi uja posala aayi ati aa ndikuopa kudana ndi akwathu ndikuopa ndithu kudana ndi akwathu ndiye nayenso monga petro akukhota pamene adani aja akoleza moto akukhota pompo zoti walowa m'ndendemo chifukwa cha iwe aa kuyiwala aa awawa az- azangondimana makobiri aa awawa azangondithamangisa pakhomo pano nzako wakufera monga yesu lero akukutembenukira ngati petro uja ndafuna inunso lerolo muone nzanu amene mmakondana naye amene lero adani amupititsa malo amene sangabwereko, inu lero mwakhotera pa moto umene akoleza adani anu omwe aja. Muli tangasale pamene paja. Ndafuna muone akukucheukirani. Iwe, ndapereka moyo wanga chifukwa cha iwe. Ndithu wakanika kundichitira umboni. ah nanga ndi, ndi akwathuwa ah, ah, sizikugwirizana sizikugwirizana ah nanga poti anthu akwathuwa ndi amene amanena nanga ine nkanatani ineyo sindikugwirizana nazo iyayi koma nanga ah, nanga nanga nanga ndikanatani nangopitabe basi kuopa kuti ndizangodana ndi anthu mamuna wako mamuna wako lero uli pakati pa adani ukuothera moto unali mpata wako omuchitira umboni kuziwisa dziko lonse kuti uyu ndi ine maganizo athu ndi amodzi ati kuopa kuzunzika ambuye yesu ananena kale akamazakuzunzani umene ndi mpata wanu wondichitira umboni mateyo 10 ndime ya 18 baruki 3 ndime ya 10 akulirira mzinda wa israeli dziko la israeli akuti zakhala bwanji iwe israeli zakhala bwanji kuti ukupezeka m'dziko la adani zakhala bwanji kuti wayamba kukalamba m'dziko lachilendo mbuye wako ataphedwa ngati nsembe iwe walephera kushomola kholo lako litakulambulira njira ya chipulumuso iwe walephera kushomola mwamuna wako atakufera iwe wakanika kuisirizisa ntchitoyo unaona moto umene adani anayasa ndipo unaganiza zokaotha nawo pang'ono ukanangolimba mtima pang'ono ukanazawerengedwa m'gulu la akuluakulu ukadalolera kuyimirira ndi kulankhula mwamphamvu mulungu akanakukweza ukanalolera kufa kaya ndi njala kaya ndi udani kaya ndi usiwa ukanayitanidwa nawo ku phwando la ambuye ndipo mwa lonjezo lake limene ambuye anapereka pa aizaya 53 ndime ya 12 mulungu akanazakupasa ulemu woyenerera akuluakulu ukanadzagawana nawo zofunkha za ankhondo amphamvu, popeza potero nawenso ukanakhala kuti wapereka moyo wako kufera wokufera. Wapereka moyo wako kufera okufera? Ndiye ndinamva mkulu wina akunena kuti, Yesu anandifera ndiye inenso ndife! Hehe! Ngati Chikristu simmachiziwa, ndiye lero muchiziwe sopano. muchiziwe chikhristu sopano. Yesu sanatifere kuti ife tisafe aa aa anatifera kuti ife tikhale ndi moyo komano tikhala ndi moyo bwanji tikhala ndi moyo pakufa nafenso ananenatu paja kuti mbewu ngati sifa singakhale ndi moyo Ndiye osanamizidwa ayi kuti ati poti Yesu anafa ndiye kuti inuyo musafe aa. Aroma 6 ndime ya 11 akunena kuti momwemonso inu muzione ngati ochita kufa, nkulekana ndi uchimo, koma okhala ndi moyo, otumikira Mulungu mukulumikizana ndi Khristu. Ndipo pa 2 Akorinto 5 ndime ya 15 akuti iye adafera anthu onse kuti amene ali ndi moyo asakhalenso ndi moyo ofuna kungozikondweresa okha koma azikondweresa iye amene anawafera nauka kwa akufa chifukwa cha iwowo ngati ukukhala moyo osazikondweresa wekha kumeneko ndiye kufako ambuye adafa ndikuuka kuti ifenso tisamaope kuzipereka ku imfa pamene tikuyenera kumchitira umboni pozindikira kuti kuvutika kwathu kusauka kwathu kunenedwa kwathu kufa kwathu si mathero a zonse pakamatha 3 days azatiukisa baibulotu limanena kuti amene anafa naye azauka naye pamodzi ndapereka moyo wanga chifukwa cha iwe koma zoona ukukanika kundichitira umboni akhristu dzikolo pokhala lathu ili, ngati sitiima ndi kuchitira umboni ku choona, ntchito imene makolo athu anaiyamba izafera pachabe. Tibwerera ku kale lomwe lija, ukapolo woposa wakale uja, umene, m'malonso mwa azungu, tizipasana ukapolo tokhatokha anthu okuda. Lucius Banda anaimba nyimbo. Welensky amatizunza. Koma lero ndi tokhatokha. Vuto anthu amene takonderedwa pakumenyeredwa nkhondo ndi azinzathu mbali yathu itakwana kuti tipange ife takhota kukaotha nawo moto gulu la adani amene amalimbana ndi abale athu aja. Timwaye tikapeze moyo